ndeewonụ ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu kparịa tata ọ ga-adịla onye enu mma ọ ga-adịla onye ana mma ọ ga-adịla nwoke ọ ga-adịla nwaanyị mma na-asị nke onye chi ya zele ibe nji maka ya wee bịa tata bụ maka ịfụnanya ibe a na-akpọ love igbo love women otu anyị si anụ nwaanyị na otu anyị si were a-love nwaanyị na otu anyị si e-take care of nwaanyị ibe gbasara igbo na ibe na eh, igbo men and the women ọ nya ka nji maka ya bịa emechieri mme emekwa extended eh, eh, video nye ịghọta mana a sị m ka m kọwapụtagodo why ụmụ nwaanyị mba ụwa niile ji achọla igbo men abịara ba sị gị na naijiria onye mana ị ga-asị ba kedu onye onye ịchọ na naijiria man kedu ibe ị mean naijiria ọ sị gị na igbo men ịghọtago apart from nni nni anyị apart from our rich culture apart, apart from eh, industrious igbo men dị apart from all these things ịghọtago the most particular thing ba ji achọrọ igbo men bụ ibe gbasara ịfụnanya the way we take care of women dụwaga iche from mba ndị ọzọ even ma from ndị ọcha from asia countries ebe ọbụla i tinye isi igbo man ibe eji achọ ụmụ nwanyị niile ji achọrọ anyị ibe ba ji achọrọ to deal with us bụ the way we take care of women first of all anyị anọrọ n'oke okwu anyị abịa nọrọ n'ide love letter dele love letter si si si ọka wee fụọ ọnịcha ọ bụrọ ibe anyị bịara ekwetago igbo man bụ ile anya na nwaanyị ya na ya na-emekọ ịfụ na ọ na udo na-achị for example ịfụnụ mgbe gboo mgbe ahụ bụ nwaanyị bịa o buo ibu ọ nwaanyị buru ibu arụ dị mma ịghọtago plus ụmụ ya bụ ibe eji ama na nwoke a na-anụta nwunye ya ọfụma ekwetago and ọ ka dị ile wee luo tata ịbịa na nke tata igbo man ga-emake sure na nwunye ya ara anọkata mee anything kpakam because na ibe e kele nwoke ibe chineke kele nwoke bụ to protect and provide ịghọtagodi and exactly ibe igbo man na-eme ebe nwaanyị nọ ekwetago ọ bịa o take care of that woman particularly financial level ọ ga-etichere the woman ọ bụgodonụ a stupid woman ma ezigbote e, e, enwe ka ọ nụta ọ ga-emegide emegide rigide ego n'arụ ya rigide ego n'arụ ya ọ dapụta mmadụ and that kind of taking care dị special because i jee na mba mba ụwa mba ndị ọzọ n'ụwa niile even na ndị ọcha a na-eke ihe a ga-eme eke a bịa na-eke ego eh, na na nke nwaanyị ga na-egote nri nke nwoke eweta ego a ga-ejili ụlọ igbo man ga-eme enu mana as long as na ọ finance gonye nwunye moto mee nye ndụ ya dị mma and emechaa o mekwuo ya extend to the family ọ ga-ejela ụgwọ ụlọ ọ ga-emake sure na papa nwunye ya dị okay ọ ma-abụ na agụụ na-agụ ya ọ ga-emake sure na ha nwere ụlọ zụọ ụmụnne nwunye ya and o nwee nke nwụrụ anwụ ma ọ na papa ya nwụọ ma ọ na mama ya nwụọ igbo man ga-ejekwa kwaa nwunye kwaa papa nwunye kwaa mama nwunye ị fụgo ya mmadụ one na-eme ya kedu obodo ọzọ na-eme ya so these are the the eh, the things mere ụmụ nwaanyị ji esoro igbo man ọ bụrụ mba na ọzọ ọ nọrọ mma na mba na anwụ ọ ga-arụkwa ụlọ that place ọ nara arụ that ụlọ na ọ naba o vulu that ụlọ naba na ọkwa o bili ebe ahụ with nwunye ahụ emechaa kee ndị ọ ga-arapụrụ ya ndị be nwunye o nwere mgbe ọ ga-elekere ụlọ wee nataba ha n'Igbo ọkwa ị ghọtago so ị bịa na ihe gbasara nwoke na nwaanyị ihe nwoke suppose ịna-eme ka nwaanyị wee dị okay i jee jụọ igbo man ma ịnọ igbo man anya ọkwa ị ghọta igbo man nwee ike ịgba ọtọ practically ịgba ọtọ ka o wee bụ na nwunye rie nri ka o wee bụ na nwunye nwunye mere ihe na dị okay because ọ ugwu ka ọ na-akwanyere onwe a na-enye ugwu ị ghọtago onye nwunye dị okay onye family ya dị okay a na-akwanyere ya ugwu ọ ghara abụ akaloghere mana i jee na mba na ọzọ ihe a na-eme nwaanyị abụrọ ihe suppose ime ọ bụrọ ihe nature chọrọ maka nwaanyị dị soft nwaanyị nwaanyị abụ ọbịa ọ ga-abịa rie eri even kịta a nara enwezi a nazi ekwu oriakụ na ọkpata akụ ka a na-eme still ọkpata akụ a bụkwa ego o ji na-emaintain onwe ọ bụrọ iweta ego nri unless ọ bụzikwa na di ya na ama na-eji n'ihe na-esili di ya ike ehe ebe nwaanyị ga-adọba ọkwa ị ghọtago contribute we na family so ọ ya nwa mere igbo man ji wee dị special among the men n'ụwa niile ị ghọtago ọ ya ka m sị ka m bịa tinye ọnụ maka ndị amarọ ka ha mara ihe mee ụmụ nwaanyị ji esoro anyị ọ bụrọ ọgwụ ka a gwọrọ ị ghọtago na otu anyị si were eme a sị na otu anyị si eme ka ekwe si akpọ ya ị ghọtago ehe so ọ ya ka m sị ka m bịa ka m tinye ọnụ ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke kenechukwu onye a gwara o kwe a gwakwuo ya ọzọ ngwa biko tinyenụ aka na-atụsa n'ozi na-eshare na-alike na comment ka anyị wee nwee ike na-eweta more content ngwanụ ọ ga-adị na next video